dɔw bɛ yen n'olu fɔra k'a sɔrɔ a ma fɔ tele yɛrɛ la ka d'a kan a don ORTM ninnu bɛɛ tun bɛ yen nka fɛn dɔw de fɔra min yɛrɛ ma fɔ tele yɛrɛ la o ye jumɛn ye a fɔra de ko n'a fɔra ko k'an ka kan ninnu ofisiyalize ko an ka kan bɛɛ bɛ se ka ofisiyalize badiri ko an ka kan ninnu bɛɛ bɛ se ka ofisiyalize ko nka ee faransɛ bɛ se ka to i n'a fɔ langue du travail langue du travail kɔrɔ ye jumɛn ye baarakɛ kan i n'a fɔ aw ka kan ofisiyalizelen don peut-être kalan bɛ se ka kɛ a la nka kan min ye aw ka baarakɛ kan ye ko k'o kɛ faransɛ ye a ne yɛrɛ ko mais n ko mɔgɔ bɛ se k'i to i yɛrɛ ma i bɛ nin fɔ cogo di ko k'an ka kan ofisiyalize ko k'a ko k'an ka baarakɛ kan ko k'o kɛ faransɛ ye o kɔni a bɛ i n'a fɔ i ye kuma n'a contraire de fɔ quoi jamanadenw ka laɲini ye fɛn jumɛn ye bi a ma fɔ ko k'an ka kan ofisiyalize dɔrɔn k'o ta k'o bila o ma fɔ o min fɔra de an ko de ko an ka kan ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ ɲɔgɔn faamu kan min na an ka fɛɛrɛ kɛ k'o don ba la baara ka kɛ n'ale ye o tuma ni baara bɛ kɛ n'ale ye cogo di a bɛ ofisiyalize de n'a ofisiyalizera kalan bɛ kɛ a la denmisɛnninw kunna ka sɔrɔ ka baara tɔ kɛ n'a ye hali n'a bɛ kɛ san tan ɲɔgɔnna ninnu de kɔnɔna la nka n'a fɔra ko ka baara kɛ faransɛ la o kɔrɔ b'a jira an tun bɛ kɔrɔlen cogo min an bɛna to o cogoya kelen de la wa o k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ o de kɔni y'u ka laɲini ye jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ jamanadenw ka laɲini ye bawo n'o kɛra a bɛ n'a fɔ an ma taa yɔrɔ si an ye an ka kanw ofisiyalize nka an bɛ ka baara kɛ faransɛ la o kɔni kɔrɔ ye ko hali kanw kana ofisiyalize parce que an ka baara fɛngɛ kun yɛrɛ ye jumɛn ye an ko malidenw bɛ ɲɔgɔn faamu kan min na an ka o kan de an ka baara kɛ ni o de ye parce que mɔgɔ caman b'a fɔ an ye n'an ko misaliya la an ka bamanankan de ofisiyalize n'o kɛra o ye misaliya la mɔgɔw b'a fɔ ee o tuma an yɛrɛ bɛ bamanankan yɛrɛ yɛrɛ dɔn wa i n'a fɔ an ko ko bamanankan yɛrɛ yɛrɛ de ka ofisiyalize o ma fɔ o an ko an bɛ ɲɔgɔn faamu kan min na dɛ an k'o de don an ka sariyasunba la sɛbɛnni ka kɛ o la baara ka kɛ o la i n'a fɔ ni ne ko mobili ni n ko telefɔni ni n ko a tɔgɔ ye di tabali sɛsi ni n ko telefɔni telefɔni ye telefɔni de ye n b'a sɛbɛn dɔrɔn ko telefɔni i bɛ se k'a sɛbɛn dɔrɔn telefɔni i n'a fɔ fe o ne i telefɔni an b'a sɛbɛn ten n'a fɔra ko tabali tabali filɛ nin ye taba tabali a banna munna an bɛ k'o fɔ i b'a dɔn n'a fɔra sisan ko i b'i den ci ka taa taa n ka telefɔni don kuran na i b'a fɔ a ye ten de i b'a fɔ taa n ka telefɔni don kuran na ɔ n'a dun fɔra e ye ko telefɔni ye an ka kan ye i bɛ tila k'a fɔ ayi ko telefɔni t'an ka kan o tuma e bɛ ka kuma faransɛ de la e kumana bamanankan de la e ye bamanankan de fɔ a ye taa n ka telefɔni don kuran na o bɛ ma bamanankan de fɔ a ye e ye bamanankan de fɔ a ye nka n'i bɛ a fɔ mɔgɔ ye i bɛ tila k'a fɔ tuguni ko telefɔni k'o tɛ bamanankan ye i bɛ ka kuma k'i yɛrɛ sɔsɔ de i bɛ se k'a fɔ de ko telefɔni a mot lasulu kɔni a bɔra faransɛ de kɔnɔ nka an bɛ yɔrɔ min na bi a kɛra an ka kan ye bawo an bɛ ka kuma a la n'i ko tabali tabali a kuma source a bɔra faransɛ de la nka bi a kɛra an ka kan ye bawo an bɛ ka kuma a kan o la n'an bɛ kuma fɛn min na n'i ko mobili don mobili kɔnɔ volant minɛ ɔ ni i bɛ ka ninnu minnu fɔ dɛ nin a bɛ na i bɛ ka bamanankan de fɔ i tɛ ka kan wɛrɛ fɔ dɛ i bɛ ka bamanankan yɛrɛ yɛrɛ de fɔ bamanankan yɛrɛ yɛrɛ i bɛ k'o de fɔ nka i bɛ ka kumakan singalen dɔw de ɲɛfɔ a kɔnɔ o bɛ diɲɛ kan bɛɛ la n y'o de fɔ hali bamanankan bɛ se ka sɔrɔ arabukan kɔnɔ misala ni arabu ko k'a bɛ bɔgɔlan tɔgɔ fɔ bi bɔgɔlan ti arabu arabu ka kan na n'i ko nin ma sisan ko bɔgɔlan arabu laban o fana b'a sɛbɛn u ka kan na fo bɛ fo bɛ sɔn ka alifu lamu kɛ a la al bɔgɔlan e m'a ye al bo bo go lan e e e e bɔgɔlan hali u bɛ se k'a sɛbɛn ten al bɔgɔlan i n'a fɔ bɔgɔlan u y'a ta an ka kan de la nka a kɛra olu yɛrɛ ka kan ye a kɛra olu yɛrɛ ka kan ye donc o b'a yira an na k'a fɔ ko i bɛ se ka kan singa i bɛ se ka ee daɲɛ dɔw singa daɲɛ min don a kɛra a bɛ e ta la o a tɛ e ta la o donc e k'a dɔn n'i sera k'e ta dɔn tuma dɔ la i bɛ se k'e ta fana fɔ ka fara a kan misali la n'a fɔra ko bɔlɔlɔ yarɔ bɔlɔlɔ ye eh, bamanankan de ye bɔlɔlɔ tɛ internet ye ɔ internet bɛ fɔ bɔlɔlɔ bɛ fɔ wa ni daɲɛgafe bɛ fana fɛ a bɛ kɛ o cogoya de la a fila bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ n'i bɛ sɛbɛnni kɛ n'a ka di i bɛ internet de sɛbɛn n'a ka di i bɛ bɔlɔlɔ de sɛbɛn nka o ti internet in fɔli o tɛ se k'o bɔ an ka kan na bawo a donna a la ka ban n'an ye fɛn minnu tɔgɔ sɔrɔ san'an ka mɔgɔ wɛrɛ ta ta an bɛ baara kɛ n'an ta ye nka ni fɛn min ni a tɔgɔ nana k'a sɔrɔ an tun ma a ɲini an ta kɔnɔ o tuma an bɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ fana ta ye o cogo la baasi t'o la o tuma sanni eh, fɛngɛ ka janya kojugu an bɛ taa an ka walanda la eh, bi an ka walanda bɛna boli fɛn min kan o de ye wale wale sanni ka wale ɲɛfɔ aw ye n bɛna fɛn dɔw ɲɛfɔ aw ɲɛna fɔlɔ eh, bamanankan ale ni faransɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tubabukan kalanna ninnu a b'a dɔn caman bɛ yen n'an ye ninnu kɔrɔw ɲɛfɔ aw ye faransɛ la a ka ca a la fɛ a bɛna se ka walanda in faamu teliya la o ye jumɛnw ye wale o ye verbe ye fɔlɔ wale gana o ye infinitif ye waleyali o ye conjugaison ye wale dafa o ye complément ye wale kɛbaga o ye sujet ye wale dɛmɛnan o ye auxiliaire verbal ye i n'a fɔ an delila k'o fɔ aw ɲɛna cogo min na o la wale o ye n'i bɛ kuma i bɛ kuma fɔ i bɛ waleya fɔ yɔrɔ min na a bɛ fɔ o de ma ko waleya i n'a fɔ misaliya la n'i ko n bɛ taama taama ye o ye wale de ye i n'a fɔ an ye misali dɔw di yan sani an ka se o yɔrɔ ma nka n'i ko wale gana o ye wale min ma don baara la fɔlɔ ni wale ma don baara la a bɛ fɔ ale de ma wale gana o yɔrɔ de la i bɛ ka kɛ a la n'i ye ka ye wale la yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɔ ale de ma ko wale gana misali la n'i ko ko ka taama n'i ko ko ka taama

o la o ye wale gana ye o tuma waleyali o ye conjugaison ye o ye n'i ye wale yɛrɛ don kumasen kɔnɔ waati min a ye fɔ o de ma ko waleyali misali n'i ko n bɛ taa so n bɛ taa so taa in dɛ e k'a bɔ a la walima ye n'i ko n bɛ taama n bɛ taama n'i y'a sɛbɛn n n n bɛ taama n bɛ taama n'i ko n bɛ taama e bɛ ka in e ka in jɔsi ka bɔ a la ka sɔrɔ ka nɔnabila kɛ yan nɔnabila min kɛra n bɛ taama o la ka min bɔra yen dɛ o y'a kɛlen de ye waleyali ye nka ni ka b'a la a bɛ jate ko wale gana o la waleyali o de ye conjugaison ye i m'a ye u b'a fɔ conjuguer le verbe tan tan tan voilà o ye tubabukan ye o la ka fɛn lawaleya o de ye ka ka bɔ a la ka a bila wale kɔnɔ wale dafa o ye complément ye wale dafa o tɛ sɔrɔ wale bɛɛ la o bɛ sɔrɔ wale dɔw de la i n'a fɔ faransɛ la u b'a fɔ eh, le complément y'a dɔn n'i ko complément o bɛ sɔrɔ verbe minnu na olu ye les verbes transitifs comme il y a des verbes transitifs et des verbes intransitifs mɔgɔ minnu ye tubabukan kalan o b'a dɔn verbe transitif la généralement i bɛ taa sɔrɔ olu de complément bɛ sɔrɔ ale la bamanankan fana la verbe transitif bɛ yen verbe intransitif bɛ yen an bɛna tila tuguni sisan k'o de ɲɛfɔ aw ɲɛna o la wale kɛbaga o ye sujet ye mɔgɔ min bɛ wale kɛ y'a dɔn ni ni n'i ko sisan n bɛ taa so n min filɛ nin ye dɛ o de ye wale kɛbaga ye mais ale kɛra nɔnabila ye yan wale kɛbaga bɛ se ka kɛ nɔnabila fana ye parce que o ye n min filɛ an ɲɛ bɛ nin min na dɛ nin de ye n bɛ taa so a bɛ n'a fɔ ni n ko sisan ee ee n'i ko ali taara so ali ali min filɛ nin ye dɛ a bɛ kɛ ale de ma ko wale kɛbaga ali taara so ali taara so ali min filɛ a ye fɔ ale de ma ko wale kɛbaga nka wale kɛbaga bɛ se ka kɛ nɔnabila yɔrɔ min na o ye n'i ko ali n'i ko i b'ale yɛlɛma k'a kɛ a a taara so a taara so bɛ se ka kɛ o la i bɛ se ka ali bɔ yen o la a bɛ se ka kɛ a taara so ye o tuma o ye walekɛbaga yɔrɔ ye n'i ko wale dɛmɛna an delila k'o walanda dɔ kɛ o kan wale dɛmɛna ninnu bɛ i n'a fɔ n'i ko bɛ tɛ bɛna tɛna olu de ye wale dɛmɛna ninnu ye i n'a fɔ les auxiliaires verbaux auxiliaire verbal voilà donc olu de ye wale dɛmɛnaw ye wale dɛmɛnaw ye olu ye voilà an y'a jira aw la k'a fɔ wale dafalen wale dafalen ye wale suguya jumɛn ye wale min fɔlen don k'a ban dafata t'a la tubabukan na o de ye verbe intransitif ye yɔrɔ verbe intransitif la français la i bɛ t'a sɔrɔ complément d'objet t'a la cogo min bamanankan fana la n'a fɔra ko wale dafalen i bɛ t'a sɔrɔ ale wale a kelen de bɛ baara kɛ k'a sɔrɔ dafata foyi t'a la n'i ko misaliya la ka taama ka taama n'i ko ka sunɔgɔ ka boli ka taa ka sɔgɔsɔgɔ ka kirin ka wuli ninnu a bɛ fɔ ninnu bɛɛ ma de ko wale dafalenw ka d'a kan olu wale ninnu a fɔlen don ka dafa n'i ko dɔrɔn n bɛ taama la n bɛ taama wale fɔra a banna de dafata wɛrɛ foyi tɛ yen n'i ko n bɛ boli o ye kuma fɔlen de ye k'a ban nka an bɛna yɔrɔ wɛrɛ la min ye wale dafata n'a fɔra ko wale dafata a bɛ fɔ o de ma faransɛ la verbe transitif o de y'a to hali faransɛ ta la u b'a fɔ transitif direct et transitif indirect ni complément d'objet direct bɛ min na ani complément d'objet indirect bɛ min na o ye faransɛ ye mɔgɔw k'a dɔn ne tɛ ka faransɛ de ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna nka yɔrɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ minnu ye tubabukan kalan n'i y'a ɲɛfɔ aw ye nin cogoya la a ka ca ala fɛ aw bɛna nin faamu teliya la o de kama tuma dɔ la n bɛ to ka a dɔw ɲɛfɔ aw ye faransɛ la n'o tɛ wajibi tɛ ne k'a faransɛlama ɲɛfɔ aw ye a kun ye walasa a bɛ se ka faamuya kɛ teliya la de o la n'i ko wale dafata ninnu olu de bɛ i n'a fɔ olu ni dafa de bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ n'i ko ka dumuni kɛ o la ka minnu filɛ nin ye a ye ɲinɛ nin kɔ fɔlɔ n'a ye ɲinɛ ka ninnu kɔ dumuni kɛ ɲɔ tigɛ buru e, e, e, buru fiyɛ ba siri dɔn kɛ te wuli ji min nka ni wale dafalen ninnu n'i ye olu kaw bɔ a la dɔrɔn a bɛ kɛ jumɛn ye fila tɛ kɛ kelen dɔrɔn de bɛ kɛ a bɛ kɛ dɔrɔn taama sunɔgɔ boli taa sɔgɔsɔgɔ kirin wuli nka ni a kɛra wale dafata ye i bɛ t'a sɔrɔ fila de don kelen ye nin ye kelen wɛrɛ filɛ nin ye o tuma mɔgɔw k'a dɔn aw ɲɛ bɛ nin min na nin ye dumuni a bɛ fɔ nin de ma ko wale dafa nin de ye dafa ye nin dafa in dɛ nin de bɛ i n'a fɔ complément d'objet i b'a dɔn français la i bɛ taa sɔrɔ complément d'objet bɛ taa phrase laban de la nka bamanankan na complément d'objet n'o ye dafa ye wale dafa ye wale dafa bɛ sigi wale ani wale kɛbaga de ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko n bɛ dumuni kɛ n bɛ dumuni kɛ n bɛ dumuni kɛ a filɛ nin ye n bɛ dumuni dumuni n bɛ dumuni kɛ o tuma n bɛ dumuni kɛ an ɲɛ bɛ kɛ min na nin ye nin kɛ in dɛ a bɛ fɔ nin de ma ko wale nin de ye wale yɛrɛ yɛrɛ ye nka nin y'a dafa de ye nin de y'a to a bɛ fɔ ko wale dafata wale n'a dafata u bɛ bɛ boli ɲɔgɔn fɛ dɛ parce que n'i ko i bɛ kɛ in dɔrɔn fɔ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔ wɛrɛ foyi tɛ kɛ i ka kuma la n'i ko n bɛ kɛ i bɛ mun kɛ i bɛ dumuni de kɛ i y'a faamu sisan o de kama a bɛ fɔ ko wale dafata n'i ko misaliya la sisan ka ɲɔ tigɛ i bɛ mun de tigɛ n bɛ ɲɔ tigɛ i bɛ mun de tigɛ n bɛ ɲɔ tigɛ o tuma tigɛ in dɛ tigɛ in de b'i n'a fɔ wale yɛrɛ nka ɲɔ o ye dafa ye o tuma wale n'a dafa olu de bɛ boli ɲɔgɔn nɔfɛ o tuma ka ɲɔ tigɛ n bɛ ɲɔ tigɛ n'i ko buuru fiyɛ ka buuru fiyɛ i bɛ mun de fiyɛ n bɛ buuru de fiyɛ i b'a ye tuma bɛɛ i bɛ se ka ɲininkali kɛ wale dafata la nka ni wale dafalen don i tɛ se ka ɲininkali kɛ a la n'i ko n bɛ taama i bɛ se k'a fɔ i bɛ mun taama n bɛ taama o ye kuma fɔlen de ye k'a ban n bɛ sunɔgɔ o ye kuma fɔlen de ye k'a ban nka ni ninnu don wajibi i bɛ se ka ɲininkali de kɛ a la n'a fɔra ko ka ba siri i bɛ ka mun siri n bɛ ka ba de siri n ye ba siri n bɛ ba siri n bɛna ba siri i m'a ye o ye wale kɛlen ye o ye wale waati ninnu ye i n'a fɔ an delila k'o fɔ n hakili la an ye walanda dɔ boli o kan n'o ye wale waati ninnu ye waati tɛmɛlen waati min bɛ sen na ani waati nata waati fitinin dɔw fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔ nka waati kumaba saba min bɛ yen n'o lakodɔnna o de ye o waati ninnu ye nin de ye wale yɛrɛ ye nka ale n'a dɛmɛ ale ni eh, a dafa de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wale dafa ale ni wale de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o la i bɛ wale dafa de fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka ee wale yɛrɛ fana fɔ o tuma o ye ka dɔn kɛ ka ee te wuli ka te wuli i bɛ ka mun wuli n bɛ ka te de wuli i bɛna te wuli n bɛ te wuli n delila ka te wuli te wuli te min filɛ wuli o de ye wale yɛrɛ ye o tuma te o ye ee wale dafa ye o tuma ka ji min o cogoya kelen don i bɛ mun min n bɛ ji min wala n bɛ to dun i bɛ mun dun n bɛ to dun wala o tuma ninnu de ye ee, wale ninnu ye fo mɔgɔ k'a dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen n b'o walawala parce que n'an bɛ kuma ninnu kan a bɛ kɛ dɔw ɲɛna i n'a fɔ an bɛ ka an yɛrɛ sagona kumaw de fɔ i n'a fɔ min ka d'an ye an b'a fɔ nin de ye nin ye nin de ye nin ye o tɛ an bɛ ka baara kɛ sariya dɔ de kɔnɔ kan diɲɛ kan bɛɛ n'a sariya de don o tuma bamanankan na bɛn kɛra fɛn min kan DNAFLA jamana ye cakɛda min sigi k'a fɔ ko k'an ka kan ninnu sɛbɛn olu kɛlen k'an ka kanw sɛbɛn olu bɛnna fɛn minnu kan k'a fɔ ko an ka baara kɛ o sira fɛ o tuma an bɛ ka baara kɛ ni o sariya ninnu de kɔnɔ o de la an bɛ ka ninnu ɲɛfɔ aw ye a t'i n'a fɔ an yɛrɛ nidungɔkow don ee sariya ko yɔrɔ la n ye fɛn dɔw note nin yɔrɔ la mɔgɔ k'a ye yɔrɔ n'i ko sariya n y'a sɛbɛn ko kan bɛɛ n'a sariya kan bɛɛ n'a sariya mun na ne y'o fɔ i b'a dɔn tuma dɔw la dɔw b'a fɔ ko an ka kan ko a tɛ se ka sɛbɛn ko parce que ko n'i ko i bɛ fɛn dɔw sɛbɛn yala i bɛ u danfara bɔ ɲɔgɔn na cogo jumɛn na misali la n ye fɛn dɔ sɛbɛn yan ni mɔgɔ min ma bamanankan kalan n'i ko faama muso faama muso i m'a ye e kɔni ɲɛ bɛ sɛbɛnni fila la a bɛɛ nka n ye kelen sɛbɛn n y'a tigɛ n ye kelen sɛbɛn n y'o tugu ɲɔgɔn na mun na sariya la u y'o de fɔ a fɔra de n'a y'a sɔrɔ n'i ko n'i ye fɛn tugulen ye ɲɔgɔn na yɔrɔ o yɔrɔ a ye fɔ o ma de ko faamamuso faamamuso o ye mɔgɔ kelen de ye mɔgɔ kelen de don faamamuso muso dɔ de don nka a ka faamaya titiri de b'a kan nka muso de don nka n'i ko faama muso faama muso o ye kuma kɛlen ye mɔgɔ fila de ye faama bɛ yen a muso fana bɛ yen nka faamamuso bɛ se ka kɛ hali cɛ t'a bolo nka faama muso faama muso kɔni faama kɔni o y'a damana mɔgɔ dɔ ye o tuma faama faama muso faama muso ani faama muso i bɛ se ka faama muso o la n'a fɔra ni mɔgɔ fila don dɔrɔn i b'a bila i kunna a bɛ fɔ ka tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na de c'est comme si n'i ko ture muso ture muso n'i ko kulubali muso kulubali muso o n'a ɲɔgɔn tant que ni mɔgɔ fila don a bɛ fɔ a bɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ n y'a sɛbɛn cogo min yɛrɛ karamɔgɔmuso yɔrɔ karamɔgɔmuso ani karamɔgɔ muso olu kɔni tɛ kelen ye karamɔgɔmuso bɛ i n'a fɔ muso min bɛ yen a bɛ karamɔgɔya kɛ ale yɛrɛ de ye karamɔgɔ ye o la a bɛ sɛbɛn ka tugu ɲɔgɔn na a n'a titiri de bɛ ka fɔ ka da ɲɔgɔn kan o la sɛbɛnni sariya la i b'a sɛbɛn i b'a tugu ɲɔgɔn na a n'i ko karamɔgɔ muso karamɔgɔ bɛ yen a muso fana a furumuso fana bɛ yen karamɔgɔ muso yɛrɛ bɛ se ka kɛ hali o tɛ o tɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ ko karamɔgɔ muso wajibi i bɛ olu fɔ k'o tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na de o la n tilala ka yɔrɔ dɔ fana sɛbɛn yan paseke mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko an ka kan tɛ se ka sɛbɛn ko paseke n'i ko i bɛ nin fɛn ninnu sɛbɛn ko i y'o danfara kɛ cogo jumɛn n'i ko n ye fɛn dɔ sɛbɛn kan kan kan kan yala kan kan kan y'a dɔn nin kan naani in filɛ nin ye nin bɛɛ bɛ sɛbɛn sɛbɛn cogo kelen de la nka i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen misaliya n y'a kɔrɔ sɛbɛn faransɛ la yan kan langue n'i ko la langue ee kumakan quoi n'i ko kan kan dɔ fana filɛ le cou i n'a fɔ mɔgɔ mɔgɔnifin kan walima n'i ko kan récolter walima n'i ko ee ee wala récolter ka fɛn tigɛ ka ka ka ka malo kan wala walima n'i ko kan est sur voilà ka fɛn bila nin bila tabali kan a bila a kan wala o kan in dɛ o fana filɛ nin ye bamanankan na ninnu bɛ se ka dɔn ɲɔgɔn na cogo jumɛn na k'a sɔrɔ misaliya la i ma faransɛ fɔ n bɛna misaliya dɔ di aw ma o la sisan y'a dɔn kan n'i ko jamana ka baara kɛ ni jamana a bɛna a ye sisan k'a fɔ ko jaa n'i y'a ye kumasen kɔnɔ dɔrɔn i bɛ sin k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye nin kan in de jamana bɛ se ka baara baara kɛ kɛ n'a ka kan ye wala a filɛ jamana bɛ se ka baara kɛ n'a ka kan ye n'i ko jamana bɛ se ka baara kɛ n'a ka kan ye nin kan in kɔni e yɛrɛ kɔni b'a dɔn nin ye kan kan min ye yan e kɔni b'a dɔn jamana bɛ se ka baara kɛ n'a ka kan ye a kɔni kan ti mɔgɔninfin kan kɔni ma o yɔrɔ la e kɔni t'a fɔ fana ko jamana bɛ baara kɛ n'a ka kan ye ko a bɛ ka kuma ni ko ka fɛn ka taa malo kan ko jamana bɛ se ka baara kɛ n'a e yɛrɛ b'a dɔn o kan in kɔni t'o kan ye nka n'i ko sisan kan filanan ye ee, min ye kan ye n'i ko ee, n'i ko musa kan ka jan musa musa kan ka jan musa kan ka jan a ye lagɛ dɛ musa kan ka jan e yɛrɛ b'a dɔn n kan bɛ kan min ma yan fana ka d'a kan nin kan in i b'a dɔn nin ti kan ye i n'a fɔ langue ye nin ti kan ye i n'a fɔ ka ka malo kan nin ti kan ye i n'a fɔ fɛn dɔ kan walima ee a tɔgɔ ye di wala nin kɔni ye kan min ye dɔrɔn o de ye mɔgɔninfin kan ye walima kan sabanan in n'o ye ka fɛn tigɛ misaliya la ka malo kan n'i ko ee an bɛ malo kan waati de la an bɛ an bɛ malo kan an ka kɛ an bɛ an bɛ an bɛ ka malo kan voilà an bɛ ka malo kan an bɛ ka malo kan e yɛrɛ b'a dɔn yan yan kan ye i b'a dɔn malo min fɔra yan jagoya i b'a dɔn nin kan ye nin tɛna kɛ kan i n'a fɔ langue ye nin tɛna kɛ kan i n'a fɔ mɔgɔninfin kan ye nin tɛna kɛ foyi wɛrɛ ye nin ye ka malo kan o ye kan yɔrɔ ye o b'a yira i la k'a fɔ ko ni daɲɛ donna kumasen kɔnɔ o de la e bɛ se k'a kɔrɔ dɔn k'a fɔ ko nin bɛ ka kuma nin kan de kan a misaliya dɔ fana filɛ nin ye n'i ko misaliya la wala misali naaninan n'o ye kan sur n'i ko nin bila tabali kan ni gafe bila tabali kan a filɛ gafe gafe bila gafe bila tabali gafe bila tabali kan i m'a ye gafe bila tabali kan nin kan in e yɛrɛ b'a dɔn kumasen kɔnɔ nin bɛ ka kuma fɛn min bɛ bila fɛn dɔ kan o la i b'a dɔn k'a fɔ ko nin kan in ye o kan de ye o la kuma lasurunya na bamanankan u ye sariya min sigi a la ko de i bɛ se ka kuma kɔrɔ dɔn n'a bilala kumasen de kɔnɔ ka caya n'a fɔra ko nin kumasen nin ye mun ye ni ne ko e ma sisan kan filɛ nin ye ne b'a fɔ yala i bɛ contexte jumɛn kɔnɔ e bɛ fɛ ka contexte jumɛn fɔ ne ko an a tigi ko de ko a kan ka jan an o la n b'a fɔ non c'est le cou n b'a fɔ o ye o ye mɔgɔ kan de ye quoi nka n'a fɔra dɔrɔn ko ayi a tigi tun bɛ ka kuma langue ko kuma de kan a fɔra dɔrɔn ko jamana ka baara kɛ n'a ka kan ye o la n b'a fɔ a kan bɛ kan min ma o la o ye langue de ye i n'a fɔ an bɛɛ b'a fɔ ko jamana ka baara kɛ n'a ka kan ye nka n'a fɔra ko a ye fɛn bila tabali kan o kɔni fana bɛ se ka n bɛ se k'a fɔ an n'a ko ko tabali kan o kɔrɔ a bɛ ka kuma ni kan min ye o ye sur o la i bɛ se k'a dɔn de kuma kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye nin ye quoi nka n'a ka di an ye bi o ye n tɛ ka kuma ni sariya in ye bi dɛ nka n'a ka d'an ye bi an bɛ se ka hali taamasiyɛn dɔw bila ninnu sanfɛ taamasiyɛn fitinin dɔw bila ninnu sanfɛ min b'a yira nin kan kɔrɔ de ye nin ye nin kan kɔrɔ de ye nin ye hali n'a ma don kumasen kɔnɔ nka n'a donna kumasen kɔnɔ ka ban a bɛ faamu o de la u m'u yɛrɛ bila k'a fɔ k'u bɛ taamasiyɛn dilan la ɔ kɔmi tubabuw ka kan ninnu na misaliya la a ye nin wɛri wɛri wɛri wɛri ninnu lajɛ vɛr vɛr vɛr vɛr ɔ olu y'o ta kɛ cogo min i bɛ taa sɔrɔ vɛr min ni vɛr min kɔrɔ tɛ kelen ye u b'a sɛbɛn cogo u b'a a fara ka bɔ ɲɔgɔn na mɛ hali olu yɛrɛ ka kan i bɛ taa sɔrɔ sɛbɛnni dɔw bɛ yen u bɛɛ sɛbɛn cogo ye kelen ye nka i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔ la kelen tɛ hali an bɛ ka kuma ni langi min ye n'i ko langi langi ye kumakan ye nka fan dɔ fɛ ko langi ye nɛn ye langi nɛn a bɛ se ka kɛ o ye faransɛ ye o fana ye langi ye o la sisan olu y'a kɛ misali la n'i ko vɛri vɛri min filɛ nin ye foyi t'a la a bɛ i n'a fɔ ver de terre tumu vɛri nin bɛ i n'a fɔ tumu mɛ n'i ko vɛri ale vɛri fan fɛ ka taa fan fan fɛ o ye vɛri ye vɛri nin bɛ i n'a fɔ kulɛri vɛri binkɛnɛlama binkɛnɛ binkɛnɛ nin ye vɛri binkɛnɛ ye vɛri dɔw b'a fɔ dunde walima an yɛrɛ b'a fɔ vɛri dunde dunde o ye te min vɛri o n'a ɲɔgɔnna ninnu wala dɔnku te min vɛri o de ye nin vɛri ye wala olu y'a kɛ dɔrɔn tuma dɔw la u b'a i b'a ye sɛbɛnni na nka kɔmi tubabuw fana ka kan caman bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ a taara latin de la n'a taara latin na i bɛ t'a sɔrɔ a sɛbɛn cogo la latin u bɛ se ka modification fitinin dɔ k'a la min bɛ se ka i bɛ t'a sɔrɔ a dɔw bɛ a fɔcogo bɛ na kɛ kelen nka i bɛ t'a sɔrɔ sɛbɛn cogo la a tɛ kɛ kelen o ye wajibi ye o de y'a to tuma dɔ la i b'a ye an ka kan n'i ye kan sariya ninnu jateminɛ i b'a ye an ka kan n'arabu de ka surun ɲɔgɔn na dɔɔnin tuma dɔ la paseke arabu la sisan i bɛ t'a sɔrɔ arabu bɛ sɛbɛnni kɛ ni degeli waati don u b'a jira aw la k'a fɔ ko suguru bɛ bila fɛn ninnu sanfɛ misali la sisan yaro n'a fɔra ko ee n'a fɔra ko n'a fɔra ko ee zakari ubiyɛn ne ko ne ko i m'a ye dɔnku nin bɛ se ka kɛ zi ye nin bɛ se ka kɛ zi zikiri ye kɔmi a bɛ se ka kɛ zakari ye nka kumasen de kɔnɔ a bɛ dɔn k'a fɔ ko i kan bɛ min min ma n'o tɛ bisimila eh, yaro bɛɛ bɛ baara daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim arabu eh, kalanna ninnu n'i ko bisimi bisimi bisimila munna munna munna automatiquement i b'a fɔ nin ma bi nka n'u b'a kalan n'a ye u bɛ u b'a sɛbɛn ten ka sɔrɔ ka suguru bila a kan ka sɔrɔ ka nin kɛ ten i m'a ye o b'a yira nin ye bi de nin ye asi ye nin ye min ye nka ni aw kɔrɔbayala ka se yɔrɔ dɔ la u bɛ nin bɛɛ jɔsi ka bɔ yen u bɛ nin bɛɛ jɔsi ka bɔ yen o kɔrɔ u b'a fɔ ya a ma se ka nin bila nka n'i y'a ye nin yɔrɔ la dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ e kan bɛ min ma o dɔnnen don to min kɔnɔ o ye wajibi ye o de u b'a fɔ ko e b'a dɔn ka ban kuwa o la arabu la hali n'i ma suguru bila a kan i bɛ se k'a kalan dɔnku bamanankan fana la o y'o de fɔ ko yɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ an ye kumana yɔrɔ minnu kan tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ b'a fɔcogo bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ kan o bɛ fɔ min ma kan hakɛ des tons kan hakɛ o nafa ka bon bamanankan na an bɛna don dɔ la an bɛna tila ka walanda dɔ di o kan nka ale kuma ɲagaminen don kosɛbɛ nka hali kan hakɛ a bɛ fɔ i ye kalanni kɔnɔna de la n'a bɛ waati min u bɛ k'e kalan ni bamanankan ye nka ni e e sera ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ n'i bɛ sɛbɛnni kɛ misali la ka lɛtiri sɛbɛn ka fɛn dɔ sɛbɛn ten i bɛ taa sɔrɔ i tɛ kan hakɛ fɛn ninnu bil'a kan

sɔgɔsɔgɔ sɔgɔsɔgɔ wɛrɛ filɛ sɔgɔ sɔgɔ voilà e m'a ye nin saba ninnu si kɔrɔ tɛ kelen ye nka hali fɔcogo la kelen tɛ fɔcogo la kan min bɛ fɔ kanmayɛlɛ ani kanmajigin nka don dɔ la an bɛna walanda kɛ i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min misali ni n ko sɔ gɔ sɔ gɔ i ma sɔ gɔ

misali la sisan ni ne ko ko e bɛ e bɛ e bɛ sɔgɔsɔgɔ o tuma i man kɛnɛ de wa o la dɔrɔn hali n'i ma nin foyi d'a kan n'i ye sɔgɔsɔgɔ fɔ k'a fɔ ko yala e man kɛnɛ de wa o la i bɛ se k'a fɔ n kan bɛ ka sɔgɔsɔgɔ ka sɔgɔsɔgɔ nka ni n ko sisan ee a ye muru ta k'a sɔgɔsɔgɔ a ye muru ta k'a sɔgɔsɔgɔ o la fana i b'a dɔn k'a fɔ ko n kan bɛ sɔgɔsɔgɔ min ma o yɔrɔ tɛ banabaatɔ ka sɔgɔsɔgɔ ye nka n'i ko fana ee a taara sɔgɔsɔgɔ hali n'i ma nin bil'a kan a taara sɔgɔsɔgɔ i bɛ se k'a ye k'a fɔ ko o ti sɔgɔsɔgɔ bana ye wa o ti sɔgɔsɔgɔli bana ye o ti sɔgɔsɔgɔli kuma fana ye o la o b'a yira k'a fɔ ko hali ni fɛn ma d'a kan n'a kɔni bilala kumasen kɔnɔ dɔrɔn i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko nin a kɔrɔ de ye nin ye ee n hakili la an bɛ se ka bi walanda an b'a a ɲɔngiri yan n'o tɛ fɔta ninnu ka ca ee ko n'a kɛcogo kama an bɛ walanda bila an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ee lamɛnni la ani aw ka partageli ni aw ka timinandiyaw la an bɛ mali kɔnɔna ani mali kɔkanna an bɛ bɛɛ fo an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma ala ka a ɲɔgɔn wɛrɛ jira an na